Bhuaigh An Clár Roinn 1B, fad is a d'fhulaing Port Láirge ísliú céime ó Roinn 1A, ach ní raibh aon chaint ar thorthaí sraithe i bPáirc Uí Chíosóg nuair a thug an dá fhoireann aghaidh ar a chéile i gCraobh na Mumhan. Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Slua mór millteach bailithe isteach dtí Páirc Uí Chíosóg tráthnóna, an poc amach san. ag Éibhear Quilligan, smachta go hálainn ansan ag an gClár agus deis ansan ag Tony Kelly, an captaen, le scór inspioráideach ar fad ansan aige. Anois Port Láirge teacht isteach tar éis a bheith díshealbhaithe go dtí Roinn 1B in san comórtas sraithe an bhliain seo chugainn. Ach obair mhaith déanta le seachtainí beaga anuas, seans ansan ag Stephen Bennett ach sábháilte. B'fhéidir go mbeidh an tarna deis ansan ag Bennett agus tá cúl luath aige do Phort Láirge. Sábháil céad uair ag Éibhear Quilligan déanta go maith aige. Ach ní raibheadar ábalta é a smachtú agus ag an deireadh, Bennett ins an áit ceart. Címid arís ansan ag teacht isteach chuige. Urchar céad uair, Quilligan san áit ceart. Preabann an sliotar amuigh ansan ach ag an deireadh tháinig Bennett thar n-ais arís agus ar an tarna iarracht cúl aige dos na Déisigh. Cothrom atáimid anois. Tráthnóna álainn ar fad. Tús le Comórtas na Mumhan 2026 deis anois Ag an gClár agus ag Diarmuid Ryan ó Creatalach é sin seolta thar an trasnán. Sár-iarracht ar fad ag Diarmuid Ryan. Obair iontach ansan aige. Spás, áfach, an iomarca ar fad aige. Is é sin treoraithe go snasta thar an trasnán. Leis an poc saor sin tógtha ag Billy Nolan. Faid go leor leis ag am áirithe san. Ag tuirlingt san áit chontúirteach. Smachta go hálainn ansan ag Port Láirge agus calaois ins an chearnóg. Calaois déanta ansan ar Sheán Walsh. Címid arís. Seilbh ansan aige. Beirt isteach as ansan agus ag an deireadh. Shane Hynes na Gaillimhe á rá gur buille éiric a bheidh ann ag Port Láirge anois an deis ag Stephen Bennett. Bennett go híseal agus tá an cúl aige. Sárchúl ansan ag Bennett. Dhá chúl anois aige agus Port Láirge gafa chun tosaigh. An-bhuille. Spota pioctha agus gan aon seans ag Quilligan. Leis an ngaoth sna seolta aige Port Láirge. Liathróid álainn ar fad imithe tríd ansan agus deis anois ag Dessie Hutchinson agus tá sé aige! Gluaiseacht den scoth ansan aige Port Láirge. Agus an scór ag an deireadh. Seo chugainn arís. Port Láirge ag iarraidh é sin a ghlanadh. Ní éiríonn leo agus thar n-ais dtí Peter Duggan. Fé bhrú, an pas curtha tríd ansan. Deis ag an gClár. Tá spás á chruthú agus tá sé sin sábháilte ag an deireadh ag Billy Nolan. Píosa maith imeartha ach an seans imithe ar strae. Nolan ag seasamh an fhóid ansan ó iarracht Mark Rodgers. An Clár ag teacht arís. O'Donnell leis an pas tríd ansan go dtí Seán Rynne. Rynne go hálainn thar an trasnán agus, bhuel, na scóranna ag teacht beagáinín níos fusa le cúpla nóiméad anuas ag an gClár. Leis an Clár ag teacht tré Peter Taylor. Iarracht álainn ar fad is breá leis an lucht leanta áitiúil an ceann san. Clár ag teacht aon bhabhta amháin eile, smacht go hálainn ansan ag Mark Rodgers. An cosantóir fágtha ina dhiaidh aige an pas, Monsá uillinn an-ghéar ach deis an tarna cúl agus tá an cúl ag an gClár. Obair mhaith ansan ag an deireadh, cosaint Phort Láirge fé bhrú agus sin scór thar a bheith cinniúnach ar fad. ag Peter Duggan. Nolan ag iarraidh é a stop ansan ach ag an deireadh isteach sa líontán agus cúl anois ag an gClár. Bearna ag oscailt de réir a chéile anso. Smacht ansan ag Stephen Bennett ag dul isteach deacrachtaí ag an gClár é a smachtú! An tríú cúl ag Stephen Bennett. Ag imirt thar barr ar fad anso tráthnóna. Smacht go hálainn agus an cúl tógtha go snasta ansan aige. Seo chugainn Port Láirge arís. Austin Gleeson, fear Chnoc Síon thar n-ais agus bhuel, sin scór chun Port Láirge a spreagadh anso. Amach ar an gcliathán, comhluadar ansan bhí Darragh Lohan. Ag an deireadh Gleeson ag déanamh dóthain. Cúilín a aimsiú. Seo chugainn an Clár arís tré Diarmuid Ryan, cluiche maith imeartha aige siúd tráthnóna. Deis ag an deireadh ansan ag Shane O'Donnell ceannaireacht nuair a theastaíonn ag an gClár. Scóranna ag teastáil go dóite anois ag an staid seo ag Port Láirge. Tríd ansan dtí Seán Walsh. Deis ansan, Seán fós ag dul, b'fhéidir go bhfuil sé ag lorg cúl agus tá sé aige! Ó, díreach síos tríd an lár ansan. An ceathrú cúl aige Port Láirge ansan. Pas foirfe isteach dtí an lántosaí. Agus gan seans na ngrást ag an deireadh ag Eibhear Quilligan. Anois an Clár in áit mhaith, na pointí a bhreith leo anso sa mbaile. Smacht go hálainn ansan ag a bhfear lár páirce, sin é an captaen Tony Kelly agus an liúirigh is aoirde tráthnóna an lucht leanta. Anois Port Láirge ag teacht aon bhabhta amháin eile ach an pas déanach sin a imigh ar strae. Tá tarlaithe cúpla babhta. Deis más ea ag an gClár briseadh amach arís. Beidh lucht bainistíochta na foirne thar a bheith sásta leis an taispeántas ins an chéad leath. Fabhar ansan. An spás ar fad atá ag an gClár. An pas oibrithe tríd ansan agus deis ar chúl agus neadaithe sa líontán ag Shane Meehan. An tarna cúl ag an Clár ach cinnteoidh sé sin an bua sa mbaile dóibh anso tráthnóna. Níos fearr go cinnte. éachtaí ag Stephen Bennett agus Billy Nolan ach ar an mór-iomlán, is iad na Cláirínigh a bhí i bhfad níos fearr.